Óir táimid i ndiaidh tosnú ár deichiú sraith don pod. Dochreidte! Tá muid faoin pointe seo dá raibh muid ag déanamh The Simpsons, seo like an peak agus tá sé just gabháil a éirí i bhfad i bhfad níos measa ó seo. Tá mé anseo, mar is gnáth le mo chuid comhghleacaithe, le mo chuid cairde, ar dtús báire tá mé anseo le Áine Mhaoir. Áine, caidé mar atá tú?
Yeah, go maith, ach tá súil agam nach é seo an peak, mar, you know, caithfidh go mbeidh achan rud uafásach ina dhiaidh seo, gur, gur seo an rud is fearr a dhéanfaidh muid riamh leis an bpodchraoladh, tá tú ag rá, it's, it's just downhill uilig ina dhiaidh seo. Well, éireoidh sé níos measa ach beidh, like, Lady Gaga ag teacht ar an podcast. So, do you know, b'fhéidir tá, like,
Gloine leathlán.
Yeah, meascán de rudaí maith agus olc. Agus ag caint faoi duine atá meascán de rudaí maith agus olc, tá mé anseo fosta le James Ó Flatharta. James, caidé mar atá tú? Go maith, yeah, can't complain arís. Cúpla seachtain maith curtha isteach ón uair dheireanach a bhí muid ag taifead, go leor rudaí ag tarlú. Tá sé go breá, tá sé actually go breá i nGaillimh.

Tá mé. Sílim go bhfuil mé ar mo shean-léim anois, ach ghlac sé breis is seachtain cibé. Bhí an chéad cúpla lá ina dhiaidh an-deacair agus achan bhliain déanaim dearmad gur cheart domh na laethanta sin a ghlacadh saor ón obair ach deireann tú leat féin, bhuel ní fiú iad a ghlacadh mar níl mé ar laethanta saoire thar lear, coinneoidh mé na laethanta sin fá choinne dul ar saoire. Ach bíonn tú marbh. Agus achan bhliain, nuair a éiríonn muid níos sine is níos sine, tá sé níos doilí teacht ar ais chugat féin ina dhiaidh. So, sílim, yeah, thart ar breis is seachtain, cibé, a ghlac sé ormsa. Caidé fútsa, James? Bhí mise níos fearr, but ní raibh mise ag ól. Sin, sin an rud, like, ní raibh mise ag, ag, ag, ní raibh mise mar 365 party girl mar a chuirtear Charli XCX. Um, ní raibh mise déanamh sin.

Sin an rud is tábhachtaí. Sin go bhí sin bhí sin níos measa ná aon ólachán a bhí déanta agam don deireadh seachtaine. Yeah. I think sin an rud a chuir isteach ort an méid is mó. Just it knocked the wind amach asam agus ní raibh mé in ann mo chosa a mhothú níos mó ná dada. Bhí orm just bhí orm just goil agus literally just imeacht. cos Bhí mise mar sórt crann taca do James i ndiaidh dó teacht den ride sin agus Just d'athraigh dearcadh s'aige, bhí an pearsantacht ag, bhí sé né just, cosúil le duine ag gabháil limp, go fisiciúil agus agus go pearsan, like ag baint le pearsantacht s'aige. Ní raibh rud ar bith like fágtha aige, ní raibh fuinneamh fágtha aige, bhí air just suí síos ar an talamh agus just análú, ní raibh James fiú ag labhairt, ní fhaca mé riamh chomh ciúin seo é Bhí sé brutal like. Tá an ghráin agam ar na fucking roller coasters is rudaí sin like. Ach cad chuige a fucking ndearna tú é? Mar obviously bhí cailíní deasa ann, so sin an fáth. Ní dhéanfainn féin rud ar bith. Ní dhéanfainn féin rud ar bith, alright?
Bhí mis- bhí mise is J- is Cillian thíos ar an talamh ag amharc air, bhí grúpa mór ag dul suas agus bhí siad uilig chomh excited, like bhí na lads ag toiseacht ag déanamh meangadh gáirí is a- ag déanamh iarracht waveáil orm Cosúil le páiste dul ar scoil don chéad uair is bhí James just ar chúl an scuaine den ghrúpa sin agus é ag stánadh ar an talamh is bhí bhí White Claw ina lámh aige is bhí sé just á thógáil agus ansin ag amharc ar ais ar an talamh agus bhí fhios agam go raibh sé ag déanamh iarracht é fhéin a ullmhú fá choinne ach bhí fhios aige goidé a bhí ag teacht.
chomh Like, níl gránna.
aon, níl mé scared of heights ná tada, it's just, ní thrustaim na friggin rickety machines sin atá ag na friggin carnies, like, you know, Yeah.
you know, Sin nach, sin so. an fáth nach ndearna mise é. Bhí mé féin is Cillian chomh buartha ar an talamh, ag amharc suas orthu, like, our babies!
I think go gcaithfimid Eachtra saoire a dhéanamh le chéile mar teaghlach. I think go gcaithfimid dul chuig áit éigin le le ró- you know, Six Flags style rud ná No. eh, ná Tayto Park b'fhéidir, Emerald Park níl sin ró-dhona No., do you know.
No.
No? I think No. bheadh am ar dóigh againn. Is breá liomsa iad, bhí mise ag fáil craic ag an am céanna though. Sin Fanfaidh fadhb mise ar an talamh is arciméireamh.

Níor thriail mé iad a fháil. No, ná mé. Níor thriail tú fiú triail iad a fháil.
No. Lads!
But bhí mise thall san Iodáil agus bhí mo chara ag triail agus d'éirigh leis dul tríd an scuaine uilig agus nuair tháinig sé chuig an pointe le ticéad a cheannach shíl siad gur bot a bhí ann, mar gheall go raibh sé thar lear so ní bhfuair sé na ticéidí. So just d'amharc mé air sin agus shíl mé, do you know what, níl an strus is an bhrú sin de dhíobháil orm i mo shaol.
Fair. Mar go raibh an-strus agus an-brú ag baint leis. Ormsa.
Bhí imní ormsa go raibh mé chun cailleadh an bus le dhul go Athlone. Like, bhí mise chun an obair a cailleadh de bharr na ticéidí seo. Like, bheinn. Ach fuair tú iad? Ach fuair mé iad.
Fuair mé iad. Anois, níor chaith mé €400 orthu. Tá sin just craiceáilte agus scannalach. Chaith mé like 180 an ceann orthu le bheith ar, which is go fóill, níl sin saor Is sin Harvey.
like 360.
Yeah, but dí, listen, fuair mé, díol mé ceann eile like chomh luath is a bhí sé agam like chuig ceann de na lads. So, so bhí mé, bhí, bhí Bhí an airgead agam. ticéad 180. Bhí ticéad céad a. Sin do em. sin le bheith istigh sa Lower Cusack like sa, sa coirnéal em. Bhí siad aon rud idir so deireann siad go raibh siad aon rud idir ochtó a sé agus whatever but like níor chuala mise ach faoi duine amháin a bhfuair ticéad ag ochtó a sé euro agus ansin chuaigh siad suas go, ar dtús báire chuaigh siad suas go dtí sílim timpeall ar dhá chéad. chuige an airm sin whatever and then bhí like na pacáistí sin ann do like you know platinum whatever ticketí whatever agus bhí sin like €500 agus ansin the in demand seating rud or whatever or standing bhí sin like €400. Sin an sin an rud is measa an in demand seating is cuimhin liom fiú leis na Coldplay tickets bhí siad ag cuartú €360 fá choinne achan ticéad nuair bhí mé sa scuaine sin but tá sé chomh cruálach like Tá chomh. tiocfaidh go dtig leat costas a athrú ar tháirge i lár é a Yeah. dhéanamh, you know? Bhuel, tá Ticketmaster ag déanamh é le fada an lá, sin an Mm. rud, like, tá siad ag déanamh é le blianta. Um, just thall i Meiriceá, though. So ní raibh sé, ní raibh sé ag tarlú anseo, eh, mar ceapaim, like, ní raibh cead acu é a dhéanamh anseo, basically, like, ní, like, agus sílim go fóill, technically, níl cead acu é a dhéanamh, it's just go raibh siad cineál de in ann é a dhéanamh tríd an comhlacht é féin in áit é, you know, níl cead ag daoine a déanamh toutáil or whatever, like níl cead agat ticéidí a dhíol ar chostas níos airde ná a cheannaigh tú na ticéidí dó but tá cead ag na comhlachtaí sin a dhéanamh dá fáth éigin, so. Tá an coincheap just craiceáilte mar tá 's acu go maith go bhfuil siad dul a bheith in demand agus go rachaidh you know, go dtiocfaidh achan duine leis na ticéidí sin a cheannach san am céanna bhí fágtha. So is sort, like, bréag iomlán é an bunchostas sin a bheith agat ag an tús, mar tá 's acu go bhfuil sé ag dul dul in airde, tá siad réidh, do you know, go bhfuil siad chun an praghas a athrú. Just d'oscail mé Ticketmaster ansin just le seiceáil a dhéanamh agus faoi láthair le haghaidh an Domhnach tá ticket amháin ar fáil, right? Verified pre-sale ticket, so like, you know, like cinn de na, cinn iad, tá cead acu iad a dhíol iad féin. €516 agus 25 cent roimh na fees le Tá duine dul éigin a íocfaidh sin. Tá! Bhuel sure, d'íoc daoine le haghaidh na dticéidí le seasacht ar le ar €400 agus dúirt siad níl aon ticéidí ar fáil agus ansin bhí duine ann a bhí, Bhí daoine ar cheannaigh na ticéidí sin. So, you know, tá daoine ar chaith like timpeall ar €900 ar seo, idir costaisí, fees agus rudaí mar sin. Umm, tá sé just craiceáilte, like, just absolutely craiceáilte. Bhfuil aon act a ndéanfá sin dó? Like, bhfuil aon duine a bhfuil tú like, alright, yeah, no, dhíolfainn, or d'íocfainn like €500 le haghaidh an duine seo? Umm, níl a fhios agam.
In Sad Boys, James, ná suífeá leat ag ceol, not sure fá thú ceart céad.
No, I think bhfach mé mar the king of sad boys dá n-íocfainn fuckin' cúig chéad euro ar ticéad, no, fairness. She, like,
ceoltóirí, no, but an íocfainn cúig chéad euro le ticéad le haghaidh an Champions League final, yeah, céad fan céad.
Yeah.
100%. Like, leis an Super Bowl bhfuil sé sin saor.

Ach chonaic tú cé mhéad lá de
gigeanna. Bhí féile iomlán ansin. Bhí mé díreach ag smaointiú air sin. Íocann daoine, what, €250 ar Electric Picnic ach feiceann tú, what, 30 seó éagsúil, not seó amháin.
Yeah. It's an rud sin though of bhí mé ag éisteacht le daoine ag plé seo ag caint faoi an méid seo whatever agus an rud atá ann is that like bhí daoine ag fanacht sa scuaine ar feadh like uair le fháil isteach like ceathrar chuig uaim like uair or whatever agus it's le haghaidh rud éigin nár tharla le cúig bliana déag agus nuair atá agus you know b'fheidir go bhfuil tú absolutely gafa leis an banna ceoil or whatever. Even fiú daoine nach raibh gafa leis an banna ceoil just mar gheall ar an hype ar fad bhí tú like ok caithfidh mé bheith anseo agus so nuair a fhaigheann tú chuig deireadh na scuaine agus feiceann tú gurb é an dóigh amháin atá tú chun iad a fheiceáil ná le íoc ceithre chéad euro like tá tú ag dul a smaointiú bhuel muna íocaimse iad tá duine eile chun iad a cheannacht agus ansin ní bheidh aon seans agam iad a fháil like it's an you know, scarcity de rud, whatever, sin fáth go bhfuil siad in ann cineál fáil ar shiúl leis. Anois níl sé Yeah. ceart ar chor ar bith but like sin an dóigh gur, sin I'd say an leithscéal, or sin an dóigh gur tharla sé go raibh daoine sásta leis an méid sin a íoc. Yeah, Mm.
so panic buying. Muna dtig le- 100%. muna nglacann tú anois é, forever hold your peace, ní bhfaighidh tú riamh arís é. Yeah, bhí mé beagnach réitigh le dhá chéad a chaitheamh ar Coldplay. Bhí mé beagnach trim.

Sorry, tá Mcquarrie, tá Bríd, tá James, an íocfá tusa sin le haghaidh Coldplay, an íocfá céad euro le Coldplay. Dhá chéad, yeah, yeah, yeah. Bhí mé gar go maith dhó sa deireadh, mar gheall, like, an production a bhíonns ag Coldplay, like, tá sé ridiculously Seo. maith, like, you know, agus, like, déanann tú dearmad sin, like, cé mhéad amhrán maith atá actually acu. Agus, chomh maith le sin, Bhfaca tú an méid iarracht a dtearn siad leis an nGaeilge agus like bhí siad an-sustainable is gach rud mar sin so you like rudaí mar sin nuair atá tú nuair atá an Act ag cur isteach an oiread sin obair le a bheith chomh dírithe sin ar slua i gach tír like obviously like bhí a fhios acu in Éirinn go mbeadh siad ann le trí oiche agus like d'fhéadfadh siad a bheith bailí ann agus gan tráth beag acu ar an nGaeilge like an seó céanna, copy and paste ó chuile cheantar beo but no like rinne siad iarracht speisialta is like loads Gaeilge a chur chun cinn so like yeah like acts mar sin 100% d'íocfainn 200 euro le goil chucu is bhí mé gar but sin d'imigh an ticeád

Eh, aisteoir eile Seán T. Ó Meallaigh, Seán T. Seán T, the fucking boy, an leaid atá Gaeilgeoirí déanta aige agus atá an méid sin cláracha agus scannáin nó whatever, like prime Gael, eh, ar an stáitse ag déanamh an mhínithe agus bhí sé chomh greannmhar because bheadh daoine, bheadh bean ann agus bhí sí ag míniú like seo an rud agus bhí míniú i mBéarla agus bhí an yeah whatever and then déarfadh Seán T an rud céanna ach i nGaeilge agus bhíodh gach duine yay! Bhí sé ag rá rudaí like ná bain úsáid as bhur gcuid fón pócaí and then déarfadh gach éinne woo! Bhí sé chomh greannmhar. Bhí sé chomh deas. Is dóigh liom go raibh Darach Ó Tuairisg ó Fhíbín á dhéanamh ceann de na hoícheanta chomh maith. Yeah bhí yeah yeah.
Bhí an difear leofa yeah. Bhí sé Chomh class like. Agus labhair Chris Martin Gaeilge. Bhuel yeah, nár ghlac sé cúpla uair orm é a thuiscint, just leis an dara abairt a dúirt sé ach. Yeah, níor thuig mé go fóill é. Ah look, rinne sé iarracht though. Oh rinne sé iarracht, céad faoin gcéad yeah. Yeah, rinne sé iarracht, sin an príomhrud. Yeah, thaispeáin sé meas. So yeah, I think go raibh sé class agus bhreathnaigh sé Just na an soil shoes chun rud was ranna se epic like agus like tá ceol clas acu in fairness so like yeah cé fan géad bhí me réitiú le
Sorry, but she, sorry, just dark my heart, Scalon. They're just changing. Agus mission, agus Andy, and I'm Kieran, just watch.
Ok, níl sibh in ann a rá nach bhfuil anthems acu, like. Tá cúpla amhrán an-mhaith acu. Tá cúpla anthem acu, but tá go leor shite acu chomh maith. Like an amhrán sin a bhí siad ag canadh ar Grafton Street. Oh, stop. Níl sé iontach maith, but. No, like ní sibh cineálaí na region, so. Bhí sé chomh, agus ní thuigim é, ní ar bhealach ar bith eile, bhí Chris Martin chomh bán. Bhí sé ag déanamh iarracht a bheith cool agus rapáil agus damhsa de chineál éigin a dhéanamh and fuair mé ick. But I think like, and agus tuigim é like i gcás stáitse whatever but eh just ní bheinn sé dtús like but I know like like dúradh liom, an méid sin uaireanta gurb é like is é Coldplay ceann de na bannaí ceoil beo is fearr atá ar siúl faoi láthair. Like daoine atá ag dul go mór mhór nach bhfuil fans de Coldplay like ar chor ar bith but bhí siad like alright sure rachaidh mé chun iad a fheiceáil like you know seo cúpla bliain ó shin whatever and then they're completely converted sa dóigh go bhfuil siad like ok no caithfidh mé iad a fheiceáil anois achan am atá siad like in Éirinn nó cibé tour atá siad ag déanamh like just le haghaidh an an seó beo like. But chuala mé go gurb é go bunúsach an seó díreach céanna é is a rinne siad what cúig sé bliana ó shin i bPáirc an Chrócaigh. Ní athraíonn siad an setlist a chor ar bith it's just sort tá siad ag déanamh go leor den rud céanna anois fá choinne blianta.
Yeah, well I mean, sin na rudaí is fearr, nó na rudaí atá daoine ag cloisteáil is all like, you know, fiche bliain ó shin anois ag an bpointe seo, so. Yeah, um, tá formula acu a oibríonn. Achan rud ón gcead albam suas go dtí, I'd even argue Mylo Xyloto, but definitely suas go dtí Viva La Vida, tá really, really maith. Yeah. Then, and then, a couple of banger. Cad tá tú a rá, like, le probably mí anuas like tá act massive fé seo tacaí go Éirinn like like yes it's huge like Bhí man literally just a cant fé seo ar maidín agus daoine like ACDC uh, mm. Bruce Springsteen agus foster ar fad a Park and Croaky which was like the whole yeah. thing where it was like oh like you know caiid a bhé like neas an cévéid a macht a cad agin. Móin se mis go bhfuil just like Gur cum leis Gur cum lá, but tá an championship hart though like so yeah like it's like nuair atá an cluiche ceannais thart tá bliain acu le hí an pháirc a chur i gceart arís like so it's Yeah. you know ach um, yeah agus I know nach bhfuil sibse mar fan de but like tá Morgan Wallen ann an deireadh seachtaine seo agus tá sé sin absolutely huge i gáirí America fláir agus rud is fearr liomsa faoi Morgan Wallen ná his walk-in like His walk-in. siúlann sé isteach ag an stadium like go dtí an mic basically cosúil le boxer like bíonn ceol ag playáil agus bíonn walk-in daoine leis so tá's agam i like Vegas bhí like Tom Brady agus uh, Mike Tyson ag siúl isteach leis like agus like Hilarious. i Kansas City rinne sé é le Patrick Mahomes, Travis Kelce agus na lads sin a- it's like tógann sé daoine ón áit atá sé agus siúlann sé isteach leo. Anois in Éirinn I'd say he'll just siúlfaidh sé isteach leis féin ar stáitse like I don't think he has the pull or the contacts. No, beidh sé Marty Morrissey agus Daniel O'Donnell. Daniel O'Donnell agus Go get them Morgan. Like Grand Sally, yeah. Michael D. Higgins ar scooter?
Or stilts. Well, no, but tá na acts ag éirí like craiceáilte mór ag teacht go hÉirinn. Ach tá class, like undisputed, like is rud iontach é go bhfuil ceol beo iontach ag teacht go hÉirinn in a way but like obviously tá fiabhras láidir ag Éirinn le ceol beo agus le le gigeannaí dochreidte amháin but just an rud amháin atá a chuireann isteach ormsa ná an costas that's just an rud like tá Yeah, gigeannaí yeah, ag éirí yeah, chomh yeah. costasach faoi láthair like Mhm. cuimhnímse was it 8 mbliana ó shin anois b'fhéidir 7 mbliana ó shin anois go ndeachaigh mé le feiceáil Radiohead i sa 3Arena agus bhí na ticéid like 100 euro and I was like oh my god like 100 euro le haghaidh ticket you know le and in fairness bhí sé le feiceáil banna ceoil nach raibh in Éirinn le like, I think it was like le like cúig nó sé bliain roimhe sin, agus ní raibh siad in Éirinn ó shin. So it's it's seacht mbliana ó bhí siad in Éirinn ag seinm agus bhí mé like oh yeah well €100 sin an uasmhéid atá gigeannaí anois agus anois literally ag an deireadh seachtaine chaith mé €180 ar Oasis nó even fiú like caithfidh tú like €100 ar I don't know, duine nach, you know, nach bhfuil ar an leibhéal céanna sin or nach bhfuil, like, tú thar a bheith ag caitheamh €100 achan bhliain, like, le act a fheiceáil, b'fhéidir. Um, so tá sé really, really costasach. Tá sin cloiste againn, like, faoi Mheiriceá le, le blianta tá sé cloiste agam, like, ó caithfidh tú a bheith saibhir le dul ag ceolchoirmeacha i Meiriceá. Mhm. Ach tá an rud díreach céanna ag tarlú anseo anois. An Yeah. t-aon duine a mhothaíonn mé a choinníonn a chuid praghsanna íseal ná Hozier. Chuaigh mise le Hozier a fheiceáil ag an Nollaig sa 3 agus sin ní raibh an ticket ach €65-70 and that's like unheard of anois, ticéid a bheith chomh saor sin. Tá tú ag caint ar beagnach €100 fá choinne an chuid is mó ticéid anois so. Is ní amháin go bhfuil acts mór ag teacht go hÉirinn, Bhí college football in Éirinn agus bhí Pat McAfee, Pat McAfee Sorry. show in Éirinn. Like, Dé mar bhí sin!
Aye, caithfidh mise, 'cause bhí tusa ann. Bhí tusa actually istigh sa, sa pub. yeah, bhí mé istigh ann ach like, I don't know, bhí, like, phioc siad pub, like, say nach phioc siad é in fairness, I say go just, yeah, chuaigh an pub in contact leob, rudaí mar sin, like, ach, like, Bhí méid beag in ann dul isteach ag an actual áit a bhí sé. Yeah. Agus ansin bhí chuile dhuine eile just timpeall an pub ag breathnú ar an telly where bhí sé faoi faoi like bhí sé level faoi like. So bhí Yeah. mise just breathnú ar an teilifís like at one stage mar bhí ort wristband eile a thabhairt ann. Bhí mé ag iarraidh agallamh a chur air Uh, mm-hmm. But dúirt ESPN no liom, so that was a bit of a bit of a shit one. Ach, um, yeah, níor thug siad cead do aon duine agallamh a chur air, but uh, yeah, they're funny fuckers, like, bhí sé ar stáitse agus chonaic mise anyways sa dhá uair a chloig a bhí sé ar stáitse bhí 7 gcinn de Guinnesses ólta aige off the head agus man. What? It, it, like, bhí sé just knocking them back Guinness, like. Ugh.
Anois bhí sé fucked roimh deireadh na hoíche. Yeah, yeah, yeah.
Ach like, tá an seó, like, ní gnáth sports talk show atá ann, like, it's, No. bíonn píosa craic acu and they know they're, like, dúirt siad, like, then the audiences, now, fuair siad loads complaints faoin seó in Éirinn, dúirt siad, like, bhí siad caochta, like, basically ní raibh aon dialogue sa seó ar fad, bhí sibh just like having the craic, rudaí mar sin. So iad siúd like Meiriceánaigh a bhí just amach faoi seo ach chuile dhuine a bhí sa pub had a great time. Yeah. Ach um, yeah, like just bhí sé, dúirt sé ar an i- lá roimh an seó, dúirt sé, má fheiceann tú mé ag ól substance dubh amach as gloine, it's just coffee atá ann, it's just coffee, yeah. just don't get it wrong, it's just coffee atá ann. Agus like, bhí tusa ag rá fiú go raibh cara leat sa trad band, agus like, chuile dhá nóiméad bhí sé just go mar trad band, trad band, and then just thosaigh an trad, and then just thosaigh sé ag damhsa, like, bhí sé fucking hilarious. Like, bhí sé gas. Bhí Bhí O'Neill's football aige ar stáitse, like he fully embraced gach rud. Oh yeah, á bhí videos dá chiceáil thart ar Sráid Grafton ag déanamh like solos or whatever, ag rith suas agus síos an sráid le like buskers or whatever agus yeah no Declan a bhí ag seinm an bodhrán, lad a bhfuil aithne agam air ó UCD a bhí ag seinm istigh in aice leis. But d'amharc sé like craiceáilte agus ansin bhí tusa ag an gcluiche fosta, bhí tusa actually ar an páirc fosta. Yeah bhí an cluiche just mental like 27,000 Meiriceánaigh tagtha isteach go Baile Átha Cliath chun breathnú ar seo agus like I need a dúirt like an CEO go Aer Lingus, rud eicínt, like go raibh like níl a fhios agam an bhfuil seo ceart anois ach 18 tons a thóg sé ó Mheiriceá anonn go hÉirinn le haghaidh an cluiche seo like idir daoine, foirne, equipment, Oh. like cheer squad, Right. like absolutely everything like it was ridiculous like like bhí

Yeah, sin an chéad uair dom siúl ar pháirc an Aviva, yeah. Um, yeah, because I don't think, yeah, ní raibh aon, aon cheol am go raibh thíos ann. Mm -hmm. No. Bhí mé ag ceapadh go go raibh ar pháirc American football ach bhí mé like, raibh. Actually, bhí mé ar pháirc the Cowboys i Dallas, mm. Texas, so yeah. Ooh la la. Um, but no, no, bhí sé class, like, agus like, like bhí mise just ag caitheamh thart liathróid ag like leath am is ea di agus like bhí mé just ag cuimhniú like dá mbeadh sé sin i Croke Park bheadh mé probably shot like bheadh mé caite le rifle ag rá gabh as an bpáirc Yeah. agus like just like curtha sa cúinne dána i Croke Park ar chéad but yeah bhí sé just No one puts baby in the corner. No,

Níl mé chun sin a chaitheamh. Well, speaking of creidim, ní chreidim go bhfuil an Conradh ag dúnadh. Ní!
James, ná hasí.
Tá mé croíbhriste. An rud is measa, tá mé just théis fucking bogadh suas go Baile Átha Cliath. Bhí a fhios acu. Like, seriously! Cá rachaidh muid anois ar oíche amuigh? Áit a labhrann Béarla? Yuck! Ryan's? Dicey's? An rud is measa nach mbeidh, and listen, you know, cos tá an áit ag dúnadh síos anois, so is féidir liom seo a rá anois gan aon fadhbanna. You know, níl aon áit le lock-in a bheith againn níos mó. Listen, I know Gardaí, I know, listen, bhí sé ag tarlú ó 1967 nuair a d'oscail sé.

Mothaíonn sé faoi láthair cosúil le nach bhfuil áit againn because tá Áras na nGael druidte chomh maith go sealadach i nGaillimh tá sé druidte le breis is bliain anois is dóigh liom. So níl aon áit i nGaillimh le dul amach agus cúpla focal a labhairt lena chéile agus níl aon áit i mBaile Átha Cliath anois gur féidir linn sin a dhéanamh. So cá bhfágann sin muid? Cén áit a dtig linn uilig teacht le chéile mar ghrúpa? Bhuel so tá siad ag chun imeachtaí agus rudaí a chur ar fáil in áiteanna eile like le linn an athchóiriú agus like déarfainn go n-éireoidh sé chuig pointe nuair a roghnaítear na áiteanna céanna achan uile uair or whatever or like anois is arís whatever go mbeidh like kind of like designated spás a bhfuil a fhios agat ok well you know más rud é go bhfuil muid ag iarraidh Gaeilge a labhairt triúr each an tearc or whatever nó dul amach leis na Gaeil like seo an áit a bheartaigh muid le dhul or whatever. But ag an am céarna tá just, cos ní linne an spás sin níos mó, do you know, like like ní No. he, you know, bheadh muid ag gol chuig pub an ceart whatever atá ba leis, you know, gnáthchomhlacht in áit ag Conradh na Gaeilge agus Mar mothaíonn sé cosúil le gur le achan duine club an Chonradh. Yeah, yeah.
Totally. Give and get. Bhfuil aon cuimhní den club agat anois? Cén cén cén cuimhneachán is fearr atá agat den club agus James ní féidir leat a rá tú ag titim síos na staighre?

Ba mhaith liom go gcoinneodh siad a character den phub agus just adhmad nua a chur isteach ann agus sin é. Like, má bhíonn sé athraithe isteach i like ceann de na pubanna nua aimsire seo that can be, that can go very wrong agus ní bheidh sé go deas. Caithfidh sé character, caithfidh sé bheith old-timely pub, go leor adhmad,

Sílim go gcaithfinn súil a chaitheamh siar ar an oíche a bhí againn féin le chéile i mí Feabhra, mí Márta, nuair a rinne muid ceiliúradh ar céad eagrán. Sin craic Sin ceann de na cuimhní cinn atá agamsa. Bhí an oíche chomh speisialta agus chuir siad fáilte iontach romhainn agus tháinig ár gcuid cairde uilig agus Yeah, bhí sé just dochreidte an oíche sin. Oh, bhí sé deadly. Bhí sé absolutely deadly. Um, agus fosta, like, ba sin an oíche a raibh trad session ar siúl agus bhí muidinne, like, bhí muidinne, like, takeaway i lár an rud. Agus bhí Barry Ó Siochrú ar, like, come on lads, cas tune eile ansin dom.
Yes. Like, na lads á gbairt. Bhuel, tháinig siad sa seo agus bhí siad just ag casadh ar toise agus Barry Ó Siochrú, right, come on now, siar anseo. Cosúil le just mar a suí síos é féin, you know, lámha trasna mar seo is é ag rá, Come on lads, cas tiún ansin, cas tiún eile dom ansin, cosúil le jukebox a bhrú, is chomh luath is a dúirt muid é leo, just thosaigh siad, just réidh le gol. Bhí sé hilarious. No, tá mise, like, tá, tá mise, tá mé ag súil leis a bheith oscailte arís, it's just cé chomh fhada tá sé le glacadh. Yeah, yeah, sin, sin an rud. Am fada. Like, beimid ar fad thirty, like, nuair atá sé ag osclú, like, a osclú.
Ah, stop. Cén áit mise go bhfuil muid, muid cóisirí breithlá ar fad? Sin ceist actual a chuir duine orm, bhí siad like, cén áit a bhfuil tú? Cos sin an áit a raibh mo bhreithlá, like, achan Oh, bhliain. beidh ort é a dhéanamh ag gnáth-pub. Ugh! Ugh!
Nó, gaff parties. Ga- gaffers go dtí, um, Yeah.
Do you know what? Mo theachsa, beidh sin mar an club Chonradh Úr. Is féidir linn do Gaeil ar fad teacht anseo agus Gaeilge a labhairt agus beidh sé ar nós cineál de leis an seomra caidrimh a bhí ann in UCD fad an lae thoinn. Bhí tú in ann cineál de tae saor in aisce agus a craic a bheith agat leis an méid a bhí ann. Tá mé ag amharc ar, tá na pleananna ar fáil, na pleananna don don foirgneamh ar fad agus tá mé sásta a rá go dhearna siad go bhfuil siad chun ag tá an club ag dul a bheith go fóill ann, like níl siad ag fáil réidh le leis an club ar chor ar bith. Sin an sin an imní a bhí ormsa like go raibh siad ag dul a bheith like cos bhí cos tá siad chun caife a chur isteach ann anois in áit in áit an siopa leabhar, yeah.

Sea, tá mé croíbhriste, like, an méid stuff atá déanta agam sa chlub agus an méid stuff nár cheart domh a bheith ag déanamh sa chlub fosta, tá anois ag dul a bheith druidte anois le trí bliana, like, tá sé really, cos tá sé an lá deireanach a bhfuil sé oscailte ná an fichiú ochtú agus sin an am céanna a bhfuil an féile Dorn san Aer ar siúl sa bhaile.

No, I'm basically snatch train bhí muid trí bliana ó shin.
Trí bliana ó shin ní raibh an podchraoladh ach cúpla mí ar an bhfód. Yeah.
Trí bliana ó shin bhí post agamsa. So, you know, tagann athruithe móra. Trí bliana ó shin bhí muid i lár Covid.
Yeah. Nasty. Nasty. Um, so yeah. So cha bheadh a fhios agat céns Is cén áit a mbeidh saol s'againne Yeah. nuair atá muid amach as seo, do you know? Go raibh maith agat Club an Chonradh for all the mems.
Thanks for the memories even though they weren't so great mar a dúirt Fall Out Boy. Although bhí siad go maith. I don't, níl mé ag iarraidh an rud iomlán a rá. Bhí siad iontach. Is dochreidte. Cos like, ní raibh sin sin sin le linn an ollscoil fosta, like mis sin sin literally an seachtain le le trí bliana an ollscoil. Ach look, tá sé oscailte seacht lá sa seachtain nó osclaíonn sé ag 1916 Hilarious.
gach oíche, so you know. Plenty of pints to be still drank sa 23 days seo. Yeah. Má tá seans agat, má tá sibh istigh sa, eh, istigh i mBaile Átha Cliath, nó fiú má tá sibh, má tá sibh ag dul a bheith i mBaile Átha Cliath, cibé oíche, just téigh isteach uair amháin eile. Like, se- seans go mbeidh Beidh, you know, le cuidiú Dé, anois beidh slua mór ag teacht isteach an oíche le ceann dá gcuid, a gcuid slán a fhágáil leis an club mar a bhí 's againne air. But tá mé ag súil go mór anois le é a fheiceáil sa todhchaí. Just le bheith ar ais isteach ann, sin, sin an rud, Yeah. sin rud, sin an rud amháin a bhfuil mé ag súil go mór.
Smaointigh ar an oíche oscailte sin, beidh, beidh craic againn. Áine, Yeah. Sin an rud a bhí mé ag rá le daoine, an oíche atá sé ag druideadh, beidh sé ar nós like sit-in, beidh muid like, beidh like squatters ann like just ní, ní, ní fhágfaidh muid é go dtí like an lá dár gcionn like, so. Beidh muid ar eagrán, beidh muid ar an gcóisir 400 eagrán faoin am sin. Oh my God. Ar an pointe sin, because that actually is completely

Má tá tú ag iarraidh Áine a aimsiú ar na meáin shóisialta, tá sí ann mar Anywhere ar Instagram, Anywhere ar Twitter agus Anywhere ar TikTok. Má tá tú ag iarraidh James a aimsiú ar na meáin shóisialta. Más dalta tú do James, ná héist leis seo, ach más rud é go bhfuil tú ag iarraidh James a aimsiú ar na meáin shóisialta, tá sé mar Flathartach ar Instagram, Flathartach ar Twitter agus Flathartach ar TikTok. Is má tá tú ag iarraidh mé féin a aimsiú ar na meáin shóisialta, tá mé mar Hugh Carr ar Instagram, Hugh Carr ar Twitter agus just gnáth Hugh Carr ar TikTok. Bhfuil aon rud eile go gcaithfimid a phlugáil anois sular. sular dtéann muid, bhuel rud amháin agamsa actually, tá mé just i ndiaidh cuimhneamh ar seo anois, Oíche Chultúir, beidh GaelGÁIRÍ ar siúl istigh i gClub Chonradh na Gaeilge agus I think go bhfuil like filíocht agus ceol ag gabháil a bheith ar siúl ag an am céanna. Unreal. So sin an fichiú lá don mí seo, so an seachtain roimh roimh a druideann sé, or sular druideann sé, so má tá tú ag iarraidh a dhul isteach uair amháin eile agus ag cuartú leithscéal. Agus má tá tú ag iarraidh GaelGÁIRÍ a fheiceáil sa chlub don am deireanach le haghaidh trí bhliain. Seo an rud anois, achan uile rud atá ar siúl ann, it's like seo an t-am deireanach anois le haghaidh trí bhliain. So, má tá tú ag iarraidh GaelGÁIRÍ a aimsiú, or a fheiceáil, is é sa chlub, as God intended mar a deirtear, beidh muid istigh ar Oíche Chultúir ar an 20ú lá de mhí Meán Fómhair. Sin é, sin an rud amháin go gcaithfidh mise a phlugáil. Ach go dtí sin, go raibh maith agat as a bheith ag éisteacht leis Na Seansálaithe, beidh muid ar ais arís le seachtain d'eagrán úr de Tá mise go hiomlán tongue-tied anois an tseachtain seo. Bain sult as an deireadh seachtaine, beimid ar ais arís an tseachtain seo chugainn le eagrán úr de Na Seansálaithe ach go dtí sin, bainigí sult as an deireadh seachtaine. Slán! Slán!